igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ deemenụ deemenụ na unu sonyere anyị tata na live eh, nkụzi anyị na-akụzi tata live deeti tata bụ ụbọsị eke n'ọnwa iri na abụọ n'ọnwa luna kalenda ndị Igbo ọgụgụ arọ ndị Igbo ọnwa a na-eku ọnwa ede ajana and eh, tata bụ na ọgụgụ arọ ndị Roman Catholic Church bụ ah, January 25 2025 ah chetanụ na nkọlọ mahadum Wisdom University ebe anyị si wee na-abịakwute unu tata wee na-akụzi ibe ndụ chetakwanụ also na nkọlọ mahadum anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu ị ya na-eji akọ na uche gị ị ya na-eche uche ị ya na-eche uche na-atụne ibe niile na-abịala gị n'ụwa wee mara nke ị ya-eso na ya and ị bịa na nkọlọ mahadum Wisdom University nkụzi anyị na-akụzi ga-eme ka ị na-eche uche mma ka uche gị na-elu n'ibe a na-eme dịka onye Igbo dịka onye Biafra na onye Afrịka na ọ bụrọ ele ndị obodo ndị ọzọ si abịa ibe ka o kwesịrị ka gụwa onye shi na-abịa ibe na ụdị anwụ ị ga na-abịa ibe ele o shi wee gbasata gị ọ dị ifie ka anyị ji wee na-eku onye ọbụla ka unu joinia anyị soro anyị n'ibe a na-eme subscribeọnụ na YouTube channel anyị na-esokwana anyị na Facebook ma na Twitter ma na Instagram na other social media platform ndị ọzọ unu a na-etiela anyị na aka na akara ịfụnanya nke a na-eku like unu a na-ekwukwa uche unu na ebe a na onye na-ekwu uche na comment section ka anyị wee mara ka unu si were ahụ nkụzi ndị anyị na-akụzi maka na nkọlọ mahadum bụ nnekwute mahadum ọ nnekwute university ibe anyị na-akụzi na-ewu for onye ọbụla ma ndụ ji PhD na nke ndị ọcha ma ndụ businessmen ma onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-eso gaa to lecture ndị ọzọ anyị kụzichego mgbe gara aga ife ndị ọzọ anyị kụzichego mgbe gara aga ị ga geere na ị ga-eti ife na ọ ga-abalị uru wee ghọta ụwa anyị nọ na ya wee mara ka ị ga-esi wee na-asurvive na ya bụ ụwa so isiokwu anyị taa isiokwu anyị taata bụ na chukwu okike abịama ka ụwa niile na-akpọku ya bụ chukwu okike abịama bụ nke a na-ekwu almighty god ọ nya ka ụwa niile na-akpọku ndị ọzọ ife ndị ọzọ eji akpọku ya bụ chukwu okike abịama bụ aka amelụwe and ife mere na mmadụ ma ndị Igbo ma ndị mmadụ si na mbalaka mpaghara ụwa niile ji wee nwee ebe a na-eku chukwu okike abịama n'ụdị nke fa ọ maka egwu a na-atụ maka eluigwe eke n'ụwa maka mmadụ bịa fụ ife dị n'ụwa ife dị ka ọchịchị anọkata chi ejiri anọkata chi efo wee fụ ana niile dị n'ụwa wee fụ mmiri tozuru nka niile ma river Niger ma ocean dị iche iche anọkata mmiri ezowe mmiri na-ezo ọ na-egbu amụma na-agba egbe igwe anọkata anwụ a na-eke ma ụmụ anụmanụ ekeche n'ụwa ma osisi niile dị n'ụwa ma ikuku a na-ekulu ma ugwu ma ndịda ma mkpume ịma na ọ ife niile eke n'ụwa ma elu ma ana so na ọ ife niile eke n'ụwa ka ka mmadụ na-asị na o nwere ihe kele ụwa anụnwa na o nwere ihe kele ụwa anụnwa ọ nya ka ịbịa n'ala Igbo Igbo wee sị na ọ chukwu okike abịama na ọ nya kele ụwa so mgbe a na-refer to chukwu okike abịama a na-refer to the creations the amazement the mystery gbasara creations anwụ anyị bụ mmadụ wụrụ n'ụwa before anyị wee nwụrụkwa e wee nie anyị anyị wee jowe n'ụwa so nọọ ive ọ wụ and enwelu ihe ndị ọzọ dịchakwa n'ụwa na this planet anyị nọ na ya enwe total of planet asatọ ka enwere enwere mercury nwee venus nwee mars nwee earth earth bụ nke anyị nọ na ya ebe a nwee jupiter nwee saturn nwee uranus wee nwee neptune so enwechara mpaghara other planets dụchakwa na ụwa anụnwa anyị nọ na ya n'elu ụwa anụnwa anyị nọ na ya mana ọ na na nke nwa anyị nọwa na ya a na-eku earth ka e nwere all these type of creations dịka m shi wee kọwa and all those creations ka mmadụ wụrụ na mpaghara ụwa niile wee si na o nwelili ive kele ụwa anụnwa ele nụnwa ọ dụ so nọọ ive anwụ ka igbo na-ekwu chukwu okike abịama ị bịa na yoruba ndị ofe mmanụ na-ekwue oluwa ndị na-ekpe alakụba na-ekwunye Chukwu oke abịama Allah China na-ekwue Zenhu India na-ekwue Brahma America na Europe na ndị ọzọ na-ekwue Lord God Yahweh ụfọdụ na-ekwue Jehovah ọ ya bụ Chukwu oke abịama ahụ ka onye ọbụla na-refer to ọ ya bụ that mystery of creation ka eji that Chukwu oke abịama wee na-represent so mana ajụjụ anyị bụ nkọlọ mahadum anyị nọ na nkọlọ mahadum Wisdom University na-ajụ ndị be anyị ka uche unu luo na ya wụ ọ bụrụ na e nwere oke Chukwu okike abịama kele ive niile nwa onye ọbụla na-ekpelu kezi ka Chukwu okike abịama shi anọzi mmadụ ọ kele eme ka ndị Israel dịka anyị si wee wụ ihe na-aga n'ụwa ba Israel na-anụso ndị Gaza na-egbu mmadụ na Gaza ndị Gaza na-egbukwebe na Lebanon Lebanon na-egbukwebe Syria Syria na-egbukwebe Iran Iran na-egbukwebe ma ọgụ a na-anụ na Ukraine and Russia and mpa ibe niile nwere tigbuo zọgbuo na ọgụ na mpaghara ụwa niile ma nke a na-anụ na Sudan kezi ka o si wee bụrụ obuke Chukwu okike abịama anwụ onye ọbụla na-efe na-ekpele na-anọlụ mmadụ o kele a na-egbu mmadụ ibie na ụdị na-emebi properties na ibe ndị ọzọ na ụdị ọ ajụjụ ka nchọ ka unu tie anya na ya ka unu nyere anyị aka na Nkọlọ mahadum wee saa because ị ya na-eche uche ma ị na-esonyere anyị na nkụzi anyị na-akụzi maka na Nkọlọ mahadum abụrọ obele mahadum ọ nnekwute mahadum e bidolu with ndị Igbo ndị Biafra na ndị Afrịka a pa wa n'obu wee meghee this university so na ajụjụ a ka anyị tọgbọrọ unu ka unu nyele anyị formulate an answer dị na comment section ka anyị mara ibe unu chere maka ya now anyị ekwetego anyị ezikọgo unu na no creations e nwe n'ụwa the amazement ya bụ egwu ya bụ question mmadụ na-ajụ kedu ibe kele ibe niile dị n'ụwa anụnwa ma na e nwere chukwu okike abịama and obodo ọbụla bụ mmadụ nwelie a bịazịa e nwere usoro ndị ọzọ ọkọtọ mpaghara ụwa dị iche iche na-eso wa ji wele ekene ya bụ chukwu okike abịama wa ji wele e-reach wa ji wele achọ ka wa wee wee reach-ere chukwu oke abịama ya bụ the intermediaries dụka na china the chinese nwere buddha ndị europe nwere christianity ndị india nwere hindu ndị japan na-ekpe shinto and buddha ị bịazịa n'igbo land biafra land and africa anyị na-ekpe ọdịnala dị iche iche as intermediary e ji wele elu nya wụ chukwu okike abịama ị bịazịa na ana afrịka because anyị gwara unu na Nkọlọ mahadum anyị na package lectures ka o si wee gbasata ndị igbo ka o si wee gbasata ndị biafra ka o si wee gbasata ndị afrịka so ị bịazịa na ana afrịka ọkụtọ n'ime anyị na-ekpe allah na-ekpe muslim ọkụtọ na-ekpe christian european christianity ọkụtọ na-ekpe ọdịnana mana nke gbasara anyị ka anyị ekwu maka ya ihe gbasara european christianity na our land ihe wa ji wele ekpe ekpele be wụ chaplet achịcha mmịa bible virgin mary and jesus ị bịa na bible na virgin mary and jesus ihe images ka a wetara jesus na-abịa na picture Virgin Mary na-abịa na picture and ive a kpụlụ akpụ ị bịa na ọdịnana ọdịnana ọdịnana Igbo ive e ji ekpe ọdịnana Igbo wụ ọjị nzu edo edo osisi a pịlị apị akwa ọcha akwa ọcha dịkwu na nke European Christianity so na all the intermediaries na bụ ive niile e ji wele e-reach Chukwu Okike Abịama the intermediaries the European Christianity and ọdịnana ive ndị niile bụ aka mele society ọbụna mere nke be dịka anyị si wee kwu Chinese nwere nke be Buddha India nwere nke be Hindu Japan nwere nke be Shinto and Buddha so ndị ọbụla nwere nke be edebe aka mere o nwere nke nwere ike n'ụdị ọnwụ nwere ike nwere ike change situation n'ụdị ọnwụ so dịka anyị si wee kọwa na ọ wụ egwu mmadụ na-atụ keduzi ihe kele ihe niile dị n'ụwa nke mee na society ọbụna nwere ive a na-ekwu ya bụ onye mere ya bụ ive dịka anyị si wee kọwa na igbo na-eku ya chukwu okike abịama yoruba na-eku ya oluwa ndụ na-ekpe ala na-ekwue eh, ndụ na-ekpe alakụba na-ekwue allah india na-ekwue brahma china na-ekwue zenhu america europe na ndị ọzọ na-ekwue lord god yahweh and eh, jehova so n'ihe anyị na-ekwu that na question ọzọ anyị nwere bụ ebe enwe chukwu okike abiama anụnwa nọnụ ndụ mmadụ wegolu si na e e nwere ihe kele ụwa na enwere ihe kele ụwa kezi ka o si wee bụrụ mmadụ bịa na-eke ụwa na-eke obodo dịka anyị si wee hụgo na ndị ọcha bịa wee na-eke obodo ndị wa sị na ha ga-arụ obodo ma bụrụ obodo ọ question ọzọ question nke ka m chọ ka unu chọpụta kezi elesi enwe chukwu okike abiama anụnwa kechele ihe niile dị n'ụwa kechele ihe niile dị n'ụwa ọ bụzialị mmadụ bịazi na-eke eke ụwa si na nke a wụ country nke na nke a wụ country nke ọ wụkwalụ mmadụ na decide onye ya adụ ndụ na onye ya anwụ anwụ ihe ndị a wụ ihe kwesịrị ịgbagwoju anya ma ọ bụ na na ị na-eche uche and ọ ya ka nkọlọ mahadum Wisdom University ji wee dụ mkpa ka ị na-eche uche so na ndị bịa na-ekezi ụwa bịazi na decide onye ya onye ya adụ ndụ na onye ya anwụ anwụ so na wa na violate the wa na challenge the the main god the main chukwu okike kele ihe niile dị n'ụwa so na ihe anyị chọ ka unu ma na nkọlọ mahadum wisdom university bụ na ihe ekele eke n'ụwa dụ natural all that naturality ka ụfọdụ na-eku chukwu okike igbo na-eku chukwu okike ndị ọzọ bụcha anya abadụ ka anyị si wee kọwago na na na nkụzi anụnwa anyị na-eme so ị bịakwuo n'anya ị hụ na ihe na-eme na mmadụ na-aga n'iru n'obodo wụ ọnụụwa wụ elesi wee chịkwa obodo onye ahụ nọ na ya ọ bụ na obodo onye nọ na ya na-achịkwara ya mma ihe na-aga mma na-ewu ị bịa na-agbawa mbọ ịga n'iru mma mana i je na obodo achịkwara anara emezi emezire mma n'ọlụ na-eru dịka ọkọta ọdụ n'afrịka ị hụ na ị na-agbagodi mbọ ahụ ike mbọ ahụ ị na-agba agaghị na-amịtala gị mkpụrụ dịka etu o si bụ ekwesị so ihe ndị ka anyị chọọ ka unu malụ na ihe kelu ụwa the mystery of ihe kelu ụwa wụ that afa a na-eku chukwu okike abịama n'ala igbo ndị ọzọ bụchakwala afa nke fa oluwa na yoruba eh, ndị na-ekpe alakụba allah china zenhu india brahma amerịka na europe na ndị ọzọ lord god yahweh jehovah and question anyị nwere wụ ọ bụrụ na n'obuke chukwu ka chukwu jehovah jehovah ka onye ọbụla na-ekpele n'ụwa kee ihe o ji ga nọziere a na-anụ ọgụ niile a na-anụ n'ụwa na-emegbu ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ na-destroy properties sị na ndị ahụ na-eme ya na-anụfu isi from that almighty god and obodo niile nwere intermediary fa ji were reach that that um, almighty god ahụ that creator onye ọbụla na-refer to chinese na-use buddha europe na europe and eh, europe ọ bụ na anyị kwuo europe anyị na-include ma america ma canada ma australia wa ncha na-use christianity india hindu Japan bụ Shinto and eh, Buddha and then Africa bụ ọdịnala na ụdị dị iche iche so ị bịazie na be anyị Christianity European Christianity nọ na-ewu na-use ma chaplet ma achịcha ma mmanya ma Bible ma Virgin ma Virgin Mary and Jesus dịka pictures and images ya na akwa ọcha also ọdịnala ị bịa na ọdịnala a na-eji ọjị nzu edo osisi apịla apị na akwa ọcha all these intermediaries eji reach Jesus were eji reach the Almighty God o nwere nke dị powerful o nwere nke dị that powerful to do anything for you so na ibe achọ ka adafu taa which bụ ebe e nwere onye a na-refer to n'ụwa niile duka the almighty god kedu isi ka anyị si wee nọrọ ọ bụrụ mmadụ na-decide onye ga-abụ country onye ga-abụ obodo onye ga-adụ ndụ na onye ga-anwụ anwụ and obodo ndị e mezili mma ịgba mbọ na-ewu ọ gaala gị mma and enwekwa ibe ndị ọzọ ga-enye ya aka i wee survive n'obodo ọbụla ị nọ na ya elesi wee chịkọta obodo ahụ ma ọdụ mma ma ọdụ njọ family i si na ya wee fụta na ike ọkpụkpụ aka gị ihe ndị ndị ga-eme na ị ga-survive so ndị be anyị tụnyenụ question ajụjụ ndị ajụcha na nkụzi taa and ghọtanụ nkụzi anyị kụzi taa unu ghọta ya ọ dụlụ igbo mma dụlụ biafra mma dụlụ africa mma anyị na ndị ọzọ ewee ralị ma ọ bụ anyị kaba ndị be anyị ka ọ dịbadụ mgbe ọzọ mgbe ọzọ anyị akụzikwa ibe ọzọ dụkwa omimi maka ibe niile anyị na-akụzi na nkọlọ mahadum Wisdom University dị omimi iluo iche uche dịka i si wee bụrụ mmadụ ka anyị wee si n'agbụ anyị nọ wee fụta ndụ be anyị ọ ga-adụba mgbe ọzọ anyị na-ekene unu na unu sonyela anyị taa na nkụzi anyị deemenụ ka ọ dụbanụ